Igbo m ji eme ọnụ mma mma nụ nke onye chi ya zere ụbọchị tata mara anyị mma ma wetara anyị ihe ọma n'aha Chukwu Okike Abịama onye nwe anyị isee dịka anyị kọwagoro ihe peji ahụ n'ebe anyị ga-ahụ kọwaa maka asụsụ Igbo ugbu a ka anyị kọọ n'ubi onye anyị gara anyị ga-ebu ụzọ ebe ọ bụ na asụsụ Igbo ka anyị ga-akọ ka anyị bugodo ụzọ kọwaa ihe bụ asụsụ njirimara asụsụ na ihe ndị ọzọ gbasara asụsụ ka ọ ya-abụ anyị na-abazi n'ime nya bụ asụsụ anyị a na-esonye nke ọma na-aghọta ya anyị na-akọwa nke ọma na mbido anyị ga-ebu ụzọ kọwaa ihe bụ asụsụ e wee na- e wee na- e wee na-ekwu na asụsụ bụ ụzọ kachasị mma ụzọ pụrụ iche ụzọ kachasị doo anya mmadụ na ibe ya si emekọrịta N'ihe niile Chukwu kere eke, naanị mmadụ ka o nyere onyinye ịsụ nya bụ asụsụ. Ya bụ na asụsụ bụkwa ụzọ mmadụ si ezipụta ihe ihe o bu n'obi. Asụsụ bụ ka ịghọtachasị ya ụzọ mmadụ na ibe ya si akparịta ụbụbọ ka ụzọ mmadụ na ibe ya si emekọrịta. And mba ọbụla ị gara, Ebe ọbụla ị gara, ebe ọbụla bụ obodo, ebe ọbụla bụ mba ga-enwerịrị asụsụ e ji mara ha. Ọ na anyị bụ Igbo? Asụsụ e ji mara anyị bụ Igbo. Ya bụ na asụsụ a m na-asụ ugbu a bụ asụsụ e ji mara ndị Igbo. Amaghị m ma ọ na- ọ na- ọ na- ọ na-abanye obere obere. E, ka m kọwakwa ya ọzọ na asụsụ bụ Ụzọ kachasị wee doo anya mmadụ na ibe ya si emekọrịta, ọ bụkwazị ụzọ mmadụ si ezipụta ihe o bu n'obi. Asụsụ na mba ọbụla nwere mba ọbụla nwere asụsụ e ji mara ha. I jee n'ala Yoruba, ha nwere asụsụ e ji mara ha. Ị bịa n'ala Igbo, ha nwere asụsụ e ji mara anyị. Ị bịakwa n'ala ndị Awụsa, ha na-asụkwazị Awụsa. Ya bụ na asụsụ ọbụla nwere nke e ji mara ha. Nwata a mụrụ ọhụrụ ka a mụrụ ya n'ezinụlọ bụ ebe izizi ọ ga-esi amụba asụsụ. Na mbido, ọ ga-ebu ụzọ na-aghọta nya bụ asụsụ, na-anụ ya, na-aghọta ya. ji ọ na-etopụtezi o jiri nwayọọ na-asụ ya bụ asụsụ tupu ọ mụtachaa ya nke ọma sụba ya wee kwube ihe mmadụ ga-aghọta abịakwa na obodo anyị bụ naijiria anyị nwere asụsụ dị iche iche n'obodo anyị bụ naijiria anyị nwere asụsụ dị iche iche dịka ka m siri kwu na mbụ anyị nwere awụsa anyị nwere igbo anyị nwere yoruba anyị nwere efik anyị nwere ibibio anyị nwere tivi wee dịrị gabazie mana abịa na asụsụ a niile dị n'ala anyị bụ naijiria atọ kacha wee pụta ihe bụ igbo awụsa na yoruba agụba asụsụ dị n'ala igbo n'ala naijiria igbo ga-eso na nke abụọ a ga-agụ tupu agụba ndị ọzọ ya bụ na asụsụ anyị bụ igbo agbaka anyị ekwesịghị ịhapụ ya ka ọ nwụnarị anyị abịazie n'ala anyị bụ ala Igbo enwere na ndị na-asụ Igbo enwere mpaghara ise steeti ise na-asụ Igbo n'ala Naịjirịa nke mbụ bụrụ Anambra steeti nke abụọ abụrụ Enugu steeti nke atọ abụrụ Imo steeti nke anọ abụrụ Abia steeti nke ise abụrụ Ebonyi steeti Ndị a bụ ndị na-asụwalụ Igbo a maara ama dịka ndị bụ ndị Igbo. Mana e nwekwara ndị ọzọ ya bụ ịbịa n'akụkụ obodo akụkụ steeti ha ụfọdụ ị nweta ndị Igbo na ya dịka Delta steeti. Delta steeti kịta nụwa ịbịa na Delta steeti akụkụ ụfọdụ na Delta steeti a na-asụgasị Igbo na ya. Ọzọkwa bụ Rivers steeti. E nwekwara akụkụ ụfọdụ na Rivers steeti Cross River State, Akwa Ibom State, ebe a niile nwegasịrị akụkụ ndị ebe a na-asụ Igbo ndị Igbo ndị Igbo nọ nọ n'ime ya. Ya bụ na anyị ga-agaba n'ihu kịta ahụ dịka anyị kọwagoro ihe bụ asụsụ kọwaa ebe ndị na-asụ ya bụ asụsụ Igbo nọ kọwaa asụsụ dị iche iche anyị nwere n'ala anyị Naịjirịa kọwaa ndị asụsụ ịtọ pụtawara ihe n'ala anyị bụ Naịjirịa kwukwa N'asụsụ Igbo anyị a kịta nwa anyị gbadata na na ọdịda nke anyị kwukwa steeti ndị na-asụkebe ya nke ọma na ala anyị bụ Naijiria anyị ga-esizi otu aka a banye na njirimara asụsụ asụsụ ọbụla nwere ihe eji mara ya so ihe anyị ga-eme ugbu a ya bụ njirimara asụsụ ka anyị kọwaa ihe dị iche iche anyị ji mara asụsụ ka ndị ya n'oji

njirimara asụsụ dịkà m dere n'elu ugbo ọcha ugbo ọcha njirimara asụsụ nke mbụ abụrụ na asụsụ ọbụla mba ọbụla nwere asụsụ eji mara ha mba ọbụla nwere asụsụ eji wee mara ha nke ọma and asụsụ ọbụla mba na-asụ nke a bụ nke mbụ Nke abụọ abụrụ na asụsụ mba na-asụ, asụsụ ọbụla mba na-asụ na-ezu oke n'onwe ya, ọ na-ezuru ihe oke n'onwe ya. Nke atọ abụrụ na asụsụ mba ọbụla, asụsụ dị iche iche na mba ọbụla, ọ bụghị otu otu ndị Ọgwụ si asụ, ọ bụghị otu ahụ ka ndị mm, Idemmili si asụ o nwere ihe dị iche n'asụsụ ndị na ndị mana ịbatakwa na ya o zuru onwe ya oke n'asụsụ onye ọbụla bụ onye obodo ahụ ga-asụ ya ma ghọta ihe a sụrụ na ya nke ọma ọzọkwa bụ na a na-amụ asụsụ a adịghị esi n'afọ mara ka esi asụ asụsụ apụta mba ejighị ya apụta ụwa asụsụ a na-amụ ya amụ dịka m si kwu na mbido na nwatakịrị a mụrụ ọfụụ ga-esi n'ọnụ nne na nna ya na ụmụnne ya onye bụ ọkpara ụmụnne wee na-amụta ya bụ asụsụ ọ mụta bịa ọ bịa na-asụ ya ka o si ekwu ya nwayọọ nwayọọ ọ na-eto o wee na-asụ ya ka ọ wee na-adaba ọzọkwa dịka nwanne ya bụ na asụsụ anaghị anwụ anwụ dịka ụmụazị na-ebido na nwa na-amụ ya bụ asụsụ onye akọ ka ha ga-esi wee sụọ ya bụ asụsụ na-aga ha amụtakwa ụmụ ha ha na-akụzikwara ụmụ ha ya bụ asụsụ ya bụ na asụsụ arị anwụ anwụ ihe a bụ ụfọdụ ihe ndị eji mara asụsụ ka m kọkwa m kọwakwa uru asụsụ ba njirimara asụsụ ọzọ njirimara asụsụ nke mbụ asị m na asụsụ ọbụla asụsụ ọbụla nwere obodo na mpaghara na-asụ ya obodo ọbụla nwere asụsụ ha na-asụ nke abụọ abụrụ na asụsụ ọbụla zuru oke n'onwe ya asụsụ ọbụla zuru n'onwe ya oke ma ọ bụ na a batara n'obodo a na-asụ ya bụ asụsụ asụsụ a ga-enwe nghọta zuru oke onye na ọbụla na-ege ya amụta ihe nke ọma na ya nke atọ abụrụ na a na-amụ asụsụ a ada ebu asụsụ apụta ụwa a ga-ebido na nwa wee mụrụ asụsụ gbagotere ọzọ dịka nwanne ya wee bụrụkwa na asụsụ asụsụ nwere iwu na-achị ya asụsụ ọbụla nwere iwu na-achị ya nwekwa usoro esi asụ ya na ngwụchazi abụrụ na asụsụ adịghị anwụ anwụ ọ na-esi n'aka fere aka wee na-aga Dịka anyị mechagoro njirimara asụsụ, anyị ga-eme uru asụsụ bara ugbu a. Ka anyị kọwatụ uru asụsụ bara tupu anyị achịkọta nkọwa ihe gbasara asụsụ. Na nke mbụ na asụsụ na-akọwa ebe mmadụ siri pụta. Ị bịa kịta nụ onye na-asụ asụsụ, ị ga-asụsụ onye Awụsa asụ asụsụ, ị ga-asị "Ii, onye a bụ onye Awụsa, ọ na-asụ Awụsa." Ọ na-enye aka ịkọwa ebe mmadụ si wee pụta. bụ asụsụ nke abụọ abụrụ na asụsụ na-eweta ịdị n'otu n'obodo asụsụ na-eweta ịdị n'otu n'obodo maka na ọ bụrụ na a bịa n'obodo onye a- onye ọbụla na-asụ n'ihe dị iche iche onweghị onye na-aghọta ihe ibe ya na-asụ onweghị ka obodo a dị n'udo ma ọ bụ ka ịdị n'otu dị n'obodo a mana Ka a bịara n'obodo ma ọ pụta n'ama ikwu okwu, onye a kwuo, ibe ya ghọta ihe o kwuru, onye a kwuo, ibe ya ghọta ihe o kwuru, ọ na-eweta ịdị n'otu, wetakwa udo n'obodo n'ihi na onye a magoro na ibe ya ama mkpọ ya iyi maka na ọ ghọtara ihe onye a sụ. Ya bụ na asụsụ na-eweta ezigbo ịdị n'otu n'obodo. Ọzọ abụrụ na asụsụ nwere ike ịzọpụta mmadụ na mba ọzọ. nwere ike ije ala bekee o nwee ihe ji gị ebe a ị na-asụ asụsụ gị onye ọzọ nọ gị nso ma asụsụ anyị na-asụ nwere ike ịghọta ihe anyị na-ekwu bịa nyere gị aka zọpụta gị ya bụ na ebe ọbụla anyị nọ anyị ga na anyị ga-agba mbọ na-asụ asụsụ anyị oge ọbụla o nwere ike inyere gị aka napụta gị na nsogbu napụta gị n'ihe isi ike mee mmadụ enwee ike nyere gị aka ebe ọ fụrụ gị ya bụ na anyị ga na-asụ asụsụ anyị nke ọma jidesie ya ike ka ọ ghara ifunarị anyị ọzọ dịkwa ka nwanne ya bụ na asụsụ na-enye mmadụ ọrụ ọ na-enye mmadụ ọrụ ọ bụghị naanị mgbe a sụọ ya i nwere ike ịga na na mahadum ije gụọ maka asụsụ gụọ asụsụ Igbo dịka esi asụ ya enwere ike ijezie kịta ịchọ ọrụ nwere ike ọ bụrụ na nkụzi ị chọta ọrụ nkụzi ebe ahụ asụsụ enyego gị ọrụ Nwekwa ike jekwa ebe a na ebe ebe ọzọ ịchọ ọrụ. Chọta ọrụ, onye nọ gị n'akụkụ abụrụ onye na-aghọta asụsụ ị na-asụ nke ọma. O si ebe a sị ka o nyere nwanne ya nwoke aka ma nyere nwanne ya nwaanyị aka sụtụ asụsụ ị na-asụ, o sigo na ya nyere gị aka. Ọzọ ka nwanne ya bụrụ na ọ bụ site n'asụsụ ka akụkọ obodo ọ bụ site n'asụsụ ka akụkọ obodo akụkọ obodo na omenala obodo si esi n'aka fere aka dịka m si kwuo na nwata tolite ọ mụta asụsụ n'aka nne pụtakwa ọ mụta n'asụsụ a- asụsụ n'aka onye ọzọ ọ bụ site n'asụsụ ka e si enyefe ụmụaka na ndị na-etolite etolite omenala na akụkọ obodo ha m bịa ịkọ kịta nwa m bịa ịkọ maka obodo m m asị gị na nne m kọọrọ mụ ọ asụsụ ka o ji wee kọọ ya wee ghọta ya ọ bụrụ na o nweghị asụsụ ọ na-asụ m na-aghọta o nweghị ka ọ kọọ ya ka m ghọta ya bụ na asụsụ na-enye aka ka omenala obodo na akụkọ gbasatara obodo ahụ na-aga n'ihu na-aga n'aka fere aka Ọzọkwa bụ niile ebe niile bụ na asụsụ na-enye aka n'ịzụ ahịa ị bịa ịzụ ahịa zi onye igbo onye hausa ọ bụrụ na ị ma nsụnye onye a na-aghọta o nweghị ka gị na onye a zụkọọ ya bụ ahịa ya bụ na asụsụ na-enye aka n'ịzụ ahịa kịta ka m kọwakwa ihe niile m kọwagoro m gbapụ ya ọsọ chịkọọ ya wee were bekee tapịa ya ka ọ ya-abụ onye na-adịghị aghọtagodo igbo Gechaa ihe a kịta, geekwa ya n'asụsụ bekee, ọ ghọta ebe anyị si wee bido. Nke mbụ bụ na asị m na asụsụ bụ ụzọ pụrụ iche mmadụ na ibe ya si emekọrịta. Kọwakwa na ọ kwa site n'asụsụ ka mmadụ si ezipụta ihe o bu n'obi. Kwukwaa na nwatakịrị a mụrụ ọhụrụ ga-esi n'aka nne na nna ya wee mụta asụsụ dị iche iche. ka ya mụta asụsụ obodo ya mụtakwa asụsụ dị iche iche mgbe ọ na-etozi ọ na-asụ ya kwukwaa na anyị nwere asụsụ dị iche n'ala anyị bụ naijiria dịka igbo hausa yoruba tiv efik ibibio na ndị ọzọ mana ịtọ kacha pụta ihe bụ hausa igbo na yoruba ya bụ igbo nke a bụ asụsụ a anyị na-eme ugbu a kwa na a bịakwa n'asụsụ igbo na e nwere na steeti dị na naijiria mba steeti ndị na-asụta igbo ọfụma dị ise nke eji ama na ndị a bụ ndị Igbo ise a bụ Anambra em, Enugu Imo Abịa na Aba Ebonyi abịazikwa na e nwekwara akụkụ steeti gbara steeti ise a okirikiri a na-ahụkwa ndị Igbo n'ime ha dịka Delta Rivers Cross Rivers na Akwa Ibom so ihe ndị a ka anyị kọrọ bụ n'asụsụ kọwakwa njirimara asụsụ dị iche iche kọwakwa uru asụsụ bara dịka anyị rugoro ebe a anyị ga-achịkọnata ya ka anyị were igbo topic a maka na achọghọ m ka ihe onyonyo ọbụla m na-eme na-eto oke ogo anyị na-emebibi obere obere ka o wee kwe nghọta ka ọ ghara ịgbagwoju onye ọbụla anya so ka m kọwa m kọwatụ ya na bekee ka ọ ya-abụ onye ọbụla gere ihe onyonyo a ka o nwee ike ghọta ebe anyị si abịa so we are talking about asụsụ ya bụ language we say that this language is the easiest way you can communicate with somebody if someone does not understand the language you speak that means whatever you are saying is a waste of time so and you can say i also say that in nigeria now